ịchịkwa ezinụlọ ọdọfe ncha mfe m ha mgbe ahụ a na-azụ anyị etu a ka nne na nna m si aba abaghị ọgaranya nna m lụrụ ọrụ oyibo na ha alụchata ụlọ ọ na-acha nne na onwe bụ onye buru onwe tinye na mgba mbọ o ji ga-achụ ego ọ na-azụ ahịa ọ na-azụ ọzọ n'ụlọ na na ụlọ ahịa ebe ọ ọ nwere sh- eh, eh, shed ọ mapụkwa bukwa bugharịa nke mbugharị ka a wee gbaa mbọ fụ na anyị na-eje akwụkwọ na-eri nri ọ hapụha sọ nna m ka o bube ha nne dị ugwu ezi nwaanyị ọma ụdị mbọsị ahụ ọ gbajuo dọrọ ahịa agba ekeresimesi ọ na-achọ onye ọ ya-anata ego ọ bụrụ nwere onye nke o jikwu mgbe ahụ yọọ yọsịa si ya biko na ịgbazite ego n'ime ekeresimesi anaghị abacha na ngwa ahịa etinyesiere ego mgbe ahụ na ọ na-aka mma mgbe ababeghị dị n'ọnwa ember onye nye mụrụ onye gị iti nwee ike si mgbe gota ahịa mgbe ahịa ka dị ọnụ mma mgbe anyị ji mgbe ahụ ọnwa ember ya abịazi mezi nwa ọchọbịa n'oge egwu nchichi anya izumie n'ahịa izumere ha ịzụcha eh, eh, ya bụ eh, ahịa ekeresimesi a na-akpọ ya season nwee ike kwụchiekwa onye ị natara ihe onye nke ya kwechaa ya nkwa ọ dịzịa ka ọ na-akwadozi ịpụ obodo oyibo ahụ nne m wechetakwara sị ehi chizo onye na-egosi dịka amaka ọ jụ nne m ihe dịka ego ole ka ọ chọrọ nne m gwa ya ego ole ya bụ o nye m ya ya enwee ike zụpụta ya ọfụma ka ọ ga-abụ ọ narakwazi ya ya nke ahụ na ya ya abịakwa ọzọ n'ike isibakwa ya onye nyere ya aka ya biko o okwe ọ kwadosizie obodo oyibo nne m kwere ọ sị "Ee, ee, ee." ọ dị ụbọsị ahụ o zizie nne m sị ya bịa nne m je nne m gbara akwụ na-eche enyi na-eje nne m eruzie ọ sị ya o wee weta ego chọọ m ịkpọ afa ego nọ maka mgbe m ji kpọba afa ego ọ dịka m na-atamu ọnụ wee o wee bụrụzie na na o wetara ego ahụ ya sị ya ee na onye nwa na ya ji ụgwọ e, ihe nwa ya nwa o butere onwe nwe butere ihe nwa na ya aka na ya ji ego nke ahụ anyị agbaghị ya ọ gbaghị onye ahụ ya bịara ọbịa ozugbo ka nne m nye ego na dị nne o wepụta list edere ede ụzọ mmadụ ịsaa dị na ya ewesibe ego ụgwọ o ji ya sị na ya achọghọ iji ụgwọ ahụ tupu ya eje obodo oyibo N- maka na mgbe e ji wesisizi ego ni- ego niile ahụ o wesị na wee kwụsịzi ahụ nwesị nke fọzọ na ya werezie ya wee ha o wee bụ na ihe o wetara ee ọ bụ na ọ dị nne m ka a sị ya hapụbazịa maka ụdị obere ego ahụ bụkwa itinyekwa nne m n'ọnwụnwa maka ụmụdị ego ya bụ e weta ị fụ na ọ ma nzụpụta m ihe e jiwara azụ ezinụlọ n'ahịa ọ na-azụ na ya tupu ị ma ihe na-aga ị fụ na n'ihi na ego mmadụ ahụ adịzighị n'aka bịa kwụọ ha ụgwọ i ji ha ihe a wute nne m atamusa ị fụ list anyị dere anyị ji eje Aba na anyị batara ndị ndị line ya gbapụrụ anyị ndị line ya gbapụrụ anyị nne m kwụ ọdụ ha m kpọ ya wee sị kedu ihe anyị ya-eme ihe a nne m agụ nwaanyị ma ihe ọ gwara m ọ sị m na asha aha agwụ agwụ o ji ya alọba anyị gwa ya ọ sị m nwa m sị ọ sị m Chigboọgụ m sị anyị ọ sị m na asha maka ọ ihe ọ na-akpọ m ọ ha akpọ m Obi Chigboọgụ ọ sị m Chigboọgụ m sị anya ọ sị m na asha aha agwụ agwụ na ụmụazị a ya-amụkwa echi na ha ka ya-azụ asha ka anyị na-eme onye anyị mere mbọsị Obinigwe kwuru agha a ya-ebi o bie hei o kwucha ihe a m kụja m kụja ọ sị m eh, na mbọsị Obinigwe kwuru agha a ya-ebi na ọ ya-ebi eziokwu na ọ na-ewute m na tata ọ zụpụtachara anyị nwa m ma sị na o riekwa aka nwa Obinigwe akụtuo o rikwa mana ọ bụrụ na o riwanyere gaba ọ na-aka mma ọ na-aka mma maka na ọ banyechaha n'ụdị anyị nwa bụ ụmụ ya na-ene anya ma anyị nene afụfụ akpọ ofu nwaanyị a gbara wee zụpụtacha anyị